Podchraoladh le Torlach Mac Con Midhe. I mí na Márta, sé déag is a hocht, bhí Aodh Mór Ó Néill, Ruairí Ó Dónaill agus a lucht leanúna ag taisteal tríd an Eilvéis. Bhí na hiarlaí tar éis imeacht ó Éirinn an bhliain roimhe sin, mar is eol do chách. Tar éis turais mara dainséaraigh nuair nár éirigh leo an Spáinn a bhaint amach, thángadar i dtír i dtuaisceart na Fraince agus chaitheadar an gheimhreadh i gcathair Lováin, áit a raibh cuid mhaith d'fhir léinn na nGael lonnaithe cheana. An t-earrach dár gcionn, thosnaigh siad a dturas ó dheas go dtí an Róimh. Bhí seanchaí darbh ainm dó Tadhg Ó Cianáin ag taisteal in éineacht leo, agus scríobh sé cín lae de shaghas ar an turas. Tá an lámhscríbhinn ar fáil go fóill, agus is suimiúil é í a léamh ceithre céad bliain níos déanaí. Bhí ionadh ar na hIarlaí agus a lucht leanúna faoin Eilvéis toisc go raibh Caitlicigh agus Protastúnaigh araon ina gcónaí sa tír. Lá amháin bhíodar i mBâle na bProtastúnach. Eiricigh thrá lucht a hionatachta agus a háitreabha,

Deireann sé go raibh eagla orthu faoi chomhcheilg de chuid na n-eiriceach agus gur fhágadar an chathair an lá dár gcionn. Níorbh fhada go rabhadar i Lucerne na gCaitliceach, a thaitin leo i bhfad níos mó. Caitlicigh trá lucht a hionatachta, nuncius an Phápa sa chathraigh, arsa an Cianánach, agus cuireann sé síos ar an gcathair, na daingnithe, na tithe breátha agus na soithí ar an loch os a comhair. Ag an am sin, ní raibh sé ró-éasca na hAlpa a thrasnú. Bhí ar na hIarlaí dul thar bhearnas Naomh Gotthard. Lá 'le Pádraig, sé déag is a hocht, chuaigh siad thar an droichead ar a dtugtar Droichead an Diabhail agus atá ina sheasamh ann go fóill. Tugann Ó Cianáin cur síos ar an eachtra. Bhí an sliabh líonta lán de shneachta agus d'oighre.

Lá amháin tháinig an diabhal chucu agus thairisc droichead a thógáil dóibh, ach ar choinníoll amháin, go bhfaigheadh sé féin anam an chéad duine a thrasnaigh an droichead tar éis é a bheith tógtha. De bharr an éadóchais a bhí orthu, rinne muintir na háite an conradh sin leis. Ach nuair a bhí an droichead tógtha, chuir cleasaí éigin d'fheirmeoir poc trasna an droichid agus ní bhfuair an diabhal ach an poc mar thuarastal. Ní raibh rath ar na hIarlaí ach oiread agus iad ag trasnú Droichead an Diabhail. Bhí an bealach cúng agus bhí an talamh reoite. Thit capall amháin dá gcuid síos ins an domhain agus maraíodh é. Ach mo léan, bhí sé ag iompar céad fiche púnt in ór de chuid Uí Néill. Agus iad tagtha go Baile Andermatt, chuir an t-iarla fir ar ais go dtí an gleann chun iarracht a dhéanamh chun an t-ór a fháil. Fuaireadar an capall marbh ach ní raibh tásc ná tuairisc ar an ór. Is é is dóichí go bhfuil sé thíos ins an gleann áit éigin go fóill. Pé scéal é, bhí meas ag na hIarlaí agus a lucht leanúna ar an Eilvéis. Deireann Ó Cianáin gur tír láidir ródhaingean aimhréidh, sléibhtiúil, d'aon achar drochshlitheach í, agus na daoine uile saor gan ceannas, umhla nó uachtaránacht ag rí nó ag priúnsa for talmhain orthu. Roghnaíonn siad scéim rialtais gach bliain chun an tír a riarú, mar a insíonn sé. Is ionadh leis gur féidir le Caitlicigh agus Protastúnaigh feidhmiú le chéile in aon stát amháin. A leath ina gCaitlicigh, araile ina n-eiricigh, ach iad faoi mhionnaí móra chun a chéile a chosaint ar aon namhaid a chuirfeadh isteach orthu. Tá na hEilvéisigh féin dílis agus deineann siad beart de réir a mbriathar. As foirfeacht a bhfírinne is iad amháin is gardaí do ríoghaibh agus priúnsaíbh Caitliceacha na Críostaíochta, ar seisean, agus a fhios aige go mbíodh gardaí Eilvéiseacha mar shaighdiúirí ag Rí na Fraince agus ag an bPápa. Bhí an turas tríd an Fhrainc, an Eilvéis agus an Iodáil fada agus deacair go minic. Ar deireadh thiar, tháinig na hIarlaí go dtí an Róimh, áit a bhfuaireadar gach onóir ón Phápa mar phrionsaí Caitliceacha. Ach ní raibh rath orthu ansin ach oiread. Fuair Ruairí Ó Dónaill bás de bharr tinnis, díreach tar éis teacht go dtí an Róimh, i 1608. Mhair Aodh Ó Néill go dtí sé déag is a sé déag. Tá na hIarlaí curtha i séipéal San Pietro in Montorio sa Róimh. B'in deireadh a n-aistir. Bhí sibh ag éisteacht le Droichead an Diabhail, podchraoladh le Tarlach Mac Con Mé. Má thaitníonn an podchraoladh seo libh, ar mhiste libh like, subscribe agus share agus comment a fhágáil más mian libh. Go dtí an tseachtain seo chugainn mar sin.